kpọkpọ ruru ndị mpa ha kpọ- kpọghacha anwụrụ n'imi amụọ ha ka ịbịara nga abịa ịchọ God fearing man ịbịara nga ndị ụma- ụmụ nwoke ndị mpa ha wo- jicha anwụrụ n'aka ụtaba mpa ha na-eku e- eku ụtaba n'aka eku n'imi ka ịbịara nga ma ndị ke mma ha kuhe n'ọnụ ka ịbịara nga atụgha God fearing man God fearing man ee ọ nga ka ịbịara dewo ha ha kpọpe bịa nga ha ga-aṅụgide ṅụgide te ha baa mamịrị n'ahụ ha ọ wụ nga ka e bere nweta God fearing man chọọchị niile ị gaghị hụ God fearing man n'ime nga ha ọ wụ nga a sị gị damn you damn you Chineke agba gị ọkụ God fearing man na nke ị wụ God fearing ị wụ God fearing woman otele gị arachie kemgbe akwụ m ọ ga-enwebe onye tara ala ị ga-ewe ndụ gị nye n'aka Chineke ga-ebe iwere ya bụ inye amụ gị bụ iwere ya bụ inye di onye riri eri kama ị ga-ewere ndụ gị nye jizọs ka ị bịazie nga abịa inye ya di God fearing man genotype gị Okay, sir. Awụ m AA. blood group gị B positive. kpọọ akara fon gị ekwentị nwoke ọbụla kpọrọ gị na fon agakwala ga-achọ nwoke ahụ gawa kwena n'ihe m na-agwa gị nwoke ọbụla gị ekwentị ị na-anụ ihe m na-agwa gị achọkwala nwoke ọbụla gaa mitie ya nwoke ọbụla kpọrọ gị na fon don't go to that man nwoke ọbụla i miti na live m a ga-enyekwa gị one naira no man should spend one naira for you onye dị serious ya bịa hụ nne gị na nna gị

onye ọbụla power tapụ na screen fon ya power tapụnụ na screen fon unu plọsịrị na-ewere ọnụ gị na-akọfe eze gị na-agbara okpo okpo okpo okpo chọm data ọchị onye hụ nga ị chịgha ọchị na ya dị ka eze gị ọmagbole nwe ya ma onwe gị ama otu ma onwe gị ama otu teeth eze gị yiri ngaji nnọọ bịa nga bịa takochiri m eze onye ka ịbịara ịtakochiri eze eze gị yiri ngaji eji eku ihe n'ofe gị bịa nga were aja ajagara m nga a sị gị focus kwetiri ihu gị a, kwetiri ihu gị gị bịa nga bịa bịa bịa tako a- a- a- onye ka inyegere sọte face nkụ anya hacha nnọọ ka nkụ anya nkịta ịbịara nga bịa bịa takochiri m eze ị chawalanụ pọpụ pọpụ onye hụ nga ị na-acha ụcha eche na ọ normal colour aga ama na ọ wụ organic yela bleaching onye riri eri chịkwa ọchị ahụ here again

weta ya na skrin otu a lee m anya akwa ị hụrụ na mmanụ agbawala gị ọkụ ehi ị ga-ete nke eji fuel rụọ ehi ị ga-ete nke eji fuel rụọ ị ga-agafe nga ọkụ nwe gị vụrụ ehi ị ga-ete nke eji fuel rụọ ọ ga-awụ nwoke ibe m na-abịa gata gị n'okpuru ụkwụ na nga ahụ na-eji kpirikpiri kpirikpiri ị nọ chọga ịcha ọcha o nwebe ihe ọ ga-eme gị ugbu a ọ na nka mgbe debe onye na-aka some of ahụ gị na-agba ọkụ emetụ gị ihe ntakịrị nga niile achaa red chawa ọkụ ọkụ nwere ewefu na anala bili ọtọ gela azụ echi unu enwewe kidney nwewe liver failure unu bịa unu asị ọ wụ ihe unu riri amaghị mmanụ unu so aga aga da adamage immune immune system ga-eprotect ga-eprotect ahụ unu bupụcha ahụ bupụcha ahụ bupụcha ahụ nna m onye biri gị ocheke kpụpụcha ahụ ma ahụ ọfụma kpụpụcha ahụ ya ma emeghị tafio kpụpụcha ahụ elekwana ihe a ga-akpọ ya ka n'otu ọ dị iche corper corper corper mechara NYSC ọhụrụ ọhụrụ a. n'otu ọ dị

ịwa ya front dị ya were reverse bịa were reverse bịa akụkọ ahụ esh esh were ike gị a yiri plantain chips na-edewere m ebe a dewere m da esh bubatara m ike gị a na tebụl nga bubata ya otu a bubata ya na tebụl nga nọrọ nga ahụ nọrọ nga ahụ Ke- ike ike yiri ọkụ e- e- elekere itoolu ọ ya ka i bu bịa nga ebe ebe- bịara ịgwa m bịara nga na-arachiga m eze arachiga m eze were phone gị m sị gị focus m hụ ọchị ahụ ege na bring you down focus focus otu ọ dị achaga golden jubilee golden jubilee na-achaga ụcha fụtaga fụtakwuo lee otu ọ dị m ahụ eze gị a a sị m bọkesia eze gị m ahụ eze gị weta ya na skrin ya bọkesia eze gị ka m ahụ eze gị look at

AI ndị Igbo E- e- ịlọla ebela na interview aha gị Afa m bụ Ujunwa Eze. ịnya bụ lata azụ bịa ma m kebe na anyị na-amagbute m na moto hie lata ihu gị si ya ahụ azụ Ujunwa onye Eze Woye.

mmadụ na-ajụ gị onye ebe gị gwawa ya na ọ sọ nke ahụ ka ị ma mana es focus here if you are not ready I remove you here di akpa gị if you are not ready m eweta oge ya di akpa gị mana ị ga-akpọ local government gị

biko ele ebe i si na-awachị m Abuja. eji m chineke yọọ gị kwụsị mmanụ M na-agwa every woman ọ wụla m hụrụ kwụsị mmanụ ị gaghị ama the damage ọ na-eme gị na ndụ oyi ga na-ama gị but ị maghị ihe maga gị oyi a na-ebu gị na-aga ụlọ ọgwụ a na-etriti ma na-etriti nta the immune system ọ ga na-eprotect a ga na-eprotect I'm not joking with you

ọ kwa ị ma that na otu ị nọ na ị nwere ike na-enwe ahụ ushi but ị gaghị ama ọ mmanụ i tere ete kee ebe i si na-awachị m Abuja, Abuja. gịnị ka ị gụrụ computer science ị gbaala ara mbụ mba mma gị ọ mamịwata mba mpa gị ọ papa wata mba e nwere mgbe ndị ohi gbara mpa gị aka ntị mba akụpuola nna gị isi mbụ mba mma gị o ji ata arụ mba ị na-aga iji jee tụọ eke mba mba gị na ndị awụsa ọ dị na mma yes ndị class m bụ ndị ugwu Eish, m nụ gị English n'ọnụ na m ebute oge ya tiyiri onye fulani n'imi bịa n'ọnụ yie onye igbo m nụ gị that english n'ọnụ na m ebute oge ya focus akpọchiri ihu gị ahụ na focus akpọchiri ihu gị ahụ na ịchawala na aka ndị a na-enye fura dị n'ụlọ eji fura zụọ ịchawala na aka nwaanyị eji fura n'ụlọ zụọ kwechiri na m mee gị interview na nwa bingo ị ji aṅụ mmiri ara nnama mba ị ṅụbe mmiri ara nnama mbụ mba ị nọrọ na nga nnama na nnama na-eme na-eri onwe ha ọrụ mba

ịkọnyegharị arụ mba enwere mgbe a tagidere gị achịla panta gị nwa nka na tii gị amụ tamara mba atala gị na moto mba n'okpuru steepụ kwanụ mba n'elu wọdropu mba n'azụ kọtịn mba enwere mgbe a tatara gị gị bilie gaa na kichin kuru nri rie mba otele ọ ji agụ gị mgbe ọbụla mba i werela nọmba ụmụ nwoke atọ gị ejide at once na-agha ụgha na i ji hụ nọmba mmadụ mba ị ji agbakasị ọnụ mba nsọ gị na-agbaru 7 days ka ọ wụ 8 days ka ọ wụ eh, 10 days mba Ah, ole ka ọ na-agbawa abalị anọ ka ọ wụ abalị ise anọ enwere mgbe ị nọ taa gaa ghọọ wili wili mba ị ghọọla oke mbọ mba ị ji aghọ agwọ mba nwoke ọ tagidere gị tagidere gị si aga m aghọkwa agwọ ugbu ahụ mba mba mmadụ ole tarala gị ofu kemgbe ị pụtara ụwa naanị ofu onye tara gị ee ya half

ọ sị a fụrụ m n'anya Ehe. enwere ihe o nyetụrụ gị so anyị wee yiwa enwere ihe o ji na-ata gị o ji mee gị gị hụ ya n'anya o nyere gị biskit mba o nyere gị bobo mba

o zugozie o zugozie ha Eya, onye tara gị ọ wụ onye igbo ka ọ wụ onye awụsa onye Igbo. ọ kwa ị ma na ihe a mere nga ga-aba na soshal midia niile m gaa n'iru Yes, sir. Genotype gị. AA. Blood group gị. O positive. Kpọọ phone number gị. 070 54 triple seven 693. ọ gwụla Yeah, yeah. onye ka i nyere anya ahụ i nyere onye ka iwe iwepụtara gị that eyes i wepụtara here onye ka iti mugara anya here Well, oh, well, oh. telele

Good afternoon, sir. were akwa clean e camera gị chineke agba gị ọkụ were akwa clean e that your camera chineke esh ịtakụchi eze here ma ebute obi achọm that ọchị here from you achọm that ntakụchi eze m na ga-abịa here bụ ịchị ọchị if you are not ready you get out of this place ọ wụ by force na ị ga-alụ di enwere ụmụ nwaanyị ibe gị kwetiri enwere ụmụ nwaanyị ibe gị kwetiri ihe ha nọ wụ nwoke ọbụla bịara across them ha anara number after ha atacha onye a ha ga visit onye ọzọ ọ gwụla ihe ha pụtara ụwa ịlụ stat na ha ga-alụ di so gị nọrọ n'ọnọdụ ahụ dọkọ ya gị bụ ịtakụchi m eze nwe m time gị debe phone a n'ala ga belata ka ị laara m azụ Okay, sir. Let me look for place ka m dowe ya biko.

Hi. laa n'azụ Ọ dị okay like this? laa azụ chineke agba gị ọkụ laa m azụ

laa azụ mmadụ agwụla mmadụ nke a nga naịjirịa nọ naịjirịa nọ mezuo tinubu tinubu i mezuola ihe niile ị gwara ndị na ndị igbo laa azụ laa azụ laa azụ Hey! Eke ọ ga-evuru ite onye nwụrụ anwụ. Come on, a sị gị kwụrụ there, kwụrụ there, Chineke agba gị ọkụ. Kwụrụ that place. Elere Ozanna. Ya na ahụ ọ dịghị.

aka ka iji anya isi na Taa? turn azụ gị turn azụ gị chineke agbaa gị ọkụ Ọgwụ. This is the end of my bed. ọ dị ka m ga-ebutu ihe English ka akpọ ya gịnị turn azụ gị bilie ọtọ turn azụ Hey! Peter Obi iwinla election okay. Peter Obi maka chi iwinichala election okay. Nke ewu nke ewu nga ewere ballot paper gị hide cha. bịa bịa bịa bịa bịa were fonu gị bịa enweghị netwọk biko enweghị netwọk bịa na-ele otu ị na-eji ihe ka asa ahụ i ji asakwa ahụ ee moderator bughachite onye a mbu biko ọkwa ị na-anụ ihe m na-agwa gị bra ọwụla ị na-eyi na-ege m ntị bra ọwụla ị na-eyi gbalịa sị ha were aka seat belt moto moto seat belt e were ya na-akwatara gị aka bra gị ọkwa ị na-anụ ihe m na-agwa gị na ị nụrụ ihe m gwara gị Yes, sir. achọ m data ọchị m na-eme gị tavid ọkọ ya ga-ebe ịtakochi me Yes, sir. with you I'm not playing with you were fon gị apụ ezi ebe netwọk dị e were aka seat belt moto kwatawara gị bra ọkwa ị nụrụ ihe m gwara gị na

iji ụmụ ole ọka ịhụ onye ke ya ara ya ara ya dị heavy like this elekwa gwa m kpa netwọk ga-esi wọkọra gị

mentigo taa oya gbapụta tin gbapụta tin nwanne ka gbapụ ya onye riri eri ịchọ ọchị ihe a remove your hair ọ ya mere ọ ya mere ma ha ekele igbo ekele hi bra hi bra ege nyụrụ shi na gị nyụjụcha nyụjụcha to- toilet ndị mmadụ dị tụrụ ya nyụọ onye riri eri achapụla anụ gị E- e- e- ibe gị meghe bbl na-amụ emeghe n'ike emeghe n'ara mana ị gara e, e mee nke gị n'ire ị gara e mee nke gị n'ire ọya mezi pụta ha bla ha bla onye eriri eri otu ahụ ọnụ ya ahụ nwa bingo enyi eti aka chọọchị hia remove you from here epu ndị Igbo bara nga ha ha daa anụ ị- ị gala n'obodo a rụrụ gị BBL n'ire ịlọ- ị- ị fụtara TikTok belimen m ha ha ebla ha ebla were fon a tewe n'ala gị bili ọtọ ka ị lara m azụ Chineke akpọ gị ọkụ nwa bingo nwụrụ anwụ.

nwe mgbe ị gba ọtọ debe fon ahụna m ihe ahụna m ihe ọ dị mma debe fon ahụ n'ala gị laa azụ gị laa azụ gị laa azụ ahụna m ihe enyi tewe ya n'ala ọfụma gị laa azụ gị bịa space adịghị ya mba space adịghị ya ya get out of this place gara m ga-emegara m ha blọ vuru ụkwụ onye pneumonia bara n'ahụ vuru ụkwụ ndị arịa ya pneumonia pneumonia pneumonia na-egbu mmadụ bịa nga ọ ya mere e ji sị m nda- me- me ihe anwụnta atabeghị ụkwụ gị a dị otu a anwụnta amịbeghị ọbara your leg adịla fertile ya fọzi mgbe anwụnta tara nwa bingo gwara m gị ebegara m ha ha blọ ha blọ mba a ga-aṅụ gị blo jọ ọ maka i bere m ha blo nwa bingo nwụrụ anwụ Hey, this one sent me for issue.

tezagha staph staph ga-egbu gị tezagha staph m na-ama ama ọrịa adị ị dị afọ ole Adị m 23 sir. ị dị afọ ole 23 sir. ị dị 23 Yes sir. ọya kroka azụ kroka ngwa dowe fon a n'ala gị lara m azụ

enyi a dewe fon ahụ ọfụma gị lara m azụ ebe m ga-ahụ gị ọfụma gị bịa were fon ahụ tiri m ebe ụkwụ gị a ụkwụ gị a yiri grasscutter ụkwụ grasscutter tiri m fon ahụ ebe m ga-ahụ gị ọfụma gị lara m azụ chineke agba gị ọkụ nwa bingo were fon dewe n'ala gị lara azụ ọfụma ọkụkọrọ ụmụ ụkwụ artificial e reghe n'ime ahịa for ndị na-enweghị ụkwụ ụkwụ ahụ ọ dịla otu a nwa bingo ịtakọsi eze ya mebute gị na n'otu ọ dị kpara ụkwụ onye eji m fertilizer zụọ remove that your hand from your head turn azụ gị turn azụ gị look at come on turn lewe anya that place lewe anya na wall a turn ọ ga-ekpụrụ lewe anya na wall a look at ike akụ kpọcha gị ụkwụ i nwehụ ara i nwehụ bịara nga bịa bịa amagha m ụka akwụkwọ ụmụ eze nwaanyị ndị echi na chọọchị gbapụta banye gị omenala onye eriri eri lewe anya front chineke agba gị ọkụ turn ike gị a yiri ike table turn na turn turn ike gị a yiri ike table ndị dibịa a sị gị turn lewe anya na wall ike look at ka eyicha oche oche ndị dibịa na-anọ ọdụ agba afa onye eriri eri bịara nga bịa bịa amagha m ụka amagha m ụka look at lewe anya na wall ahụ dị a lewe anya na wall ahụ otu ụkwụ ya dị ụkwụ gị eyicha ụkwụ oche kitchen bịara nga bịa bịa atakọchiri m eze ị ga-ehụ dị ezigbo pant yiri lele ihe ị gara were were were were pant pant ndị eji eji aghọgha gova bịa nga bịa dịrị m nwa bingo come on lema anya that side enye ike ma ntụ daa were phone gị chineke gbakwa gị ọkụ chineke gbakwa gị ọkụ eshabela nga bịa ịgba m ụka ahụ chineke agba gị ọkụ ị wụhụ onye army ga ewere ne ka ndị ewu ndị army bịa nga bịa eyigha m ụjọ come on lema anya na that showcase chineke abụọ gị ọnụ nwa bingo nwụrụ anwụ Iwu- i nwere ike wee ya i nwere ike wee ya asị gị lewa anya na showcase ahụ onye eriri eri ike gị yiri ike ndị nna nnama were ụkwụ zọgha nwa bingo nwụrụ anwụ bịara nga bịa bịa gwa m ị nwere which ike ike gị eyiri ike nnama were ụkwụ m ịga n'ime

ike ike ị nwere yele ụkwụ ị nwere ha nwelie Bishop, ike m si ekikakwa echi. asị gị lewa anya di a lewa anya di a lewa anya na wall lewa anya na front lewa anya na wall lewa anya na front nwa bingo buru ahụ ndị mpa ha chugha mmiri bịara nga abịa gwa m sị i nwere ike onye eriri eri Ịkparịkwa m gwa nwanne m nwoke na phone o, anakwa akparị m o. Ịkwa m ọwa otu nwaanyị. eh? ị kparịkwa m m kpọọ my brothers na phone anakwa akparị m akparị ọ kwa m wụ otu nwaanyị sị only daughter yes na family unu anyị dị nwoke nwoke six ofu nwaanyị ha niile lee nga ha nọ atọ wụ army

Okay, sorry o. Family ndị ara. Ndị ara etu ofu onye isi dị mma. Aha gị Blessing Blessing onye. Augustine nje jọrọ n'ihu ọwa ole na onye ka i yiri n'ụlọ unu nwanna m nna gị jọrọ njọ otu a Okay. ara ị na-enweghị ya na ụkwụ ndị akpa obi ị gara aga bụrụ ele onye nwe ahụkwa m ara o lekwa ara m lanya lanya lanya lanya behave onwe gị na mmemme ihe m jụrụ gị bụ ajụjụ asị gị ị sị m nwere ara achọ m ịma ọ wụ maka ụmụnne gị wụ ndị army n'ụwa atọ nọ na family unu ụdazị m na-ama ihe mpa gị na mma gị gara mụọ amụọ naanị gị ya wee otu nwaanyị dot com ya ka ebe ememe intimidate ya wụ behave onwe gị na ndị ka ọzọ na ịda adala ha mere business na ma ma business ha rụwa wee ịrụ iron ji ịrụ ịrụ iron ma ọ bụ gym instructor onye riri eri ebe mpa gị mụchara ụmụ m ndị ka ọta ndị ka ọzọ a just decide waste ndụ ha ya wụrụ army ka ha ga-aba pụtara nga iji iji iji iji iji ha eyi m egwu ụmụnne gị atọ asaghị na-abara m mba enwere mba m bara gị m ga-esi gị na gị fachara gị nwanne gị ọ ga-adị hapụ m na ebira nga eji gị mara gị ọ maka ị sị na m enwe ara na m sị ka m zie gị na enwere m ara anakwa abara m mba o enwere mgbe ị nwụrụla before ma nwere mgbe m mere gịnị ị nwụọla mbụ enwere mgbe ị faintiri

achọ m noise ahụ dị ya biko mechie na ọnụ eriri gị eri saa eriri gị eri mba eri m eri ụmụnne gị ndị ka erighị half cup of rice nke ahụ ha nọ ndị ka ata ha enwele mgbe ị gbarala ara mbụ mba mba Leke se mere biznes ha ji atụtụ komkom. mba ha na-eme ezigbo biznes Mma gị ọ dị ndụ, ee ya mpa gị ọ dị ndụ. ee ya Ị wụ onye ohi. mba mgbe m pere mpe ka m na-ezu mana m ezuzi kịta agbọghọ bịa ọbara oyi dị n'ime ọbara oyi dị n'ime eji eri gị ọrụ na nrọ mba mba mba ị nwere ahụ ushi mba kee ebe i si na wọchị m na imo steeti kịta ị wụ onye ebee mmụ enugu steeti ebe na enugwu enugu ezike nsụka ebe na enugwu enugu ezike ebe na ezike Igbo Eze North. Ebe na Igbo Eze North. Ikpamodo. Ị dị afọ ole? Adị m 23. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Mba mba. Gịnị ka ị na-arụ? M nwere biznes.

ị na-agwọ ọgwụ ka ị na-eme chọọchị ana m eme chọọchị enwere nwanne gị na-aṅụ guf na famili unu mba mba ma ndị ka nọ na amị ha na-aṅụ guf mba ha na-aṅụ then ele ihe nye gị ekwena ha moral iji asị m na ụmụnne gị na amị nwee egbe ọ ha apaga Ma sọsọ iwe ọkụ ka ha na-ewe ha wee iwe ọkụ ee ha agba egbe Oh. onye dibịa bịala mbọsị ọ na-akwụ ụgwọ isi gị Mm, mba

ekwupụ gị sọ pastọ ekwupụ gị sọ pastọ n'otu ọ dị iche eklesiastis chapter 10 verse 10 mmadụ ole tarala gị mmadụ atọ aha ha Chisom, Michael na Emmanuel. Ke ihe mere na ha alụ gị. Ama m o. Genotype gị. AA. Blood group gị. O positive. Kpọọ fon nọmba gị. 081 63

face front here ị dị 24 otu a- lekwa ihe amụ mere gị ka i yicha onye gbarala 50 something nọ na nke taga amụ ataga amụ ataga amụ ọbara ọjọọ agbaga gị n'ime eme gị gị ihe- gị pụọ na 4 20 something fega 40 something don kwụrụ straight kwụrụ straight kwụrụ straight kwụrụ straight ihe i yi gbawara gbawara etiti nga ahụ mgbawa agịrị mgbawa ebe ahụ gbawara na wụfọ wọ ọ ga ishi eku ume ọ ga aka ishi eku ume delele ihe nga ahụ ji gbawa agbawa ọ ka o si dị agbawa ahụ ya n'azụ ya ya akata nga i shi nga i shi anyụ mamịrị bịa gbama tọnụ ọtọ nọ chineke agba gị ọkụ look at look at look at ị dị 24 ga-eburu ukwu ukwu ndị single mother hood bịa nga ga-eburu ukwu na ike ndị single mother ji ụmụ abụọ bịa nga ị dị 24 oya gbasa ụkwụ a at ease heu na na ụkwụ ị gbasara agbasa na ị hụrụ ewe dasị gbasa ụkwụ gị chineke agba gị ọkụ le ka ileghị anya look at look at ị lụbeghị di ị gbasa ụkwụ agba look at ụkwụ ị gbaka- ị gbasara na ya ke dị nnọọ ka dịka onye si masịghị akwa masịghị akwa si toilet pụta ọ gara aga nyụọ mamịrị look at

mere ụkwụ ka close up agba ya a pịrị na brush bịa were fonu gị esh chọm na tọchị fọ ei ehụrụ otu lanya otu imeghe na aka lanya otu imeghe na aka onye pụrụla na di just mechi ihu ha na ihu ha mee ka ụra ụra ihu gị ameghe ka ụra ụra na nọọsụ n'otu nkata ma emeghị ntafụ ihu gị ameghe ka ụra ụra na ame n'otu nkata ma emeghị ntafụ hụ ọchị n'ọnụ gị na ma eme emepụta gị na anya ụra kwa ụtọ ihe ya dị ịmụ anya gị dịkwa anya ka onye ehighị ụra emeghị anya nnọọ ka ka- ka- ka onye ehighị ụra bịa closer weta ihu ya mara mgbe ụra na-atụ gị mara mgbe ụra atụghị gị mara mgbe ọ na-atụ gị aga unu dị ole na family unu anyị dị six, nwanne gị nwe shop a ọ dị afọ ole 45. ọ dị 45 years agadi nwoke ka ọ wụ Yeah. lekwanụ agadi nwoke ka ọ wụ

mana e nwere union enya mere ka winchi mere ka winchi pụta nga mere ka winchi pụta nga Eh? onye ifite ifite ebe ogbo odudu ebe na ogbo odudu ogbo odu aba na-ata ogbo odudu elee ihe mere na i ji chọrọ ịga ije di ugbu a afụlụ na m etozugo na m achọgo ịba be di because ike relationship agwụgo m i mejula na i mejula relationship ugbu a ọ gwụgo m ee kaa ihe mere na ike relationship ji gwụ gị ndị m na-afụ ada adị ada adị serious blọkụọrọ m that person kpọrọ dere ashawo na comment section here I don't tolerate that rubbish here. Block or I'm a sharp sharp. Tech Lord Media. I block all I'm here. Yeah, well, reason m ji nye sweetest moderator yela jụọ that lady if they cannot do it for me ma anarakwa my moderator Godwin agha na-agba agba na-eche eche ọ maka comment section ka m ji nye Sweetest na ndị ka ọzọ moderator mmadụ ole ka ị testịrịla before gị echee echiche n'ime onwe gị sị na ị chọla ịlụ di mmadụ ịbụọ ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum mba i ji ụmụ ole amụtabeghị m nwa kwusie okwu ike amụbeghị m amụbeghị m E- enwele mgbe mma gị ma mpa gị gbarala ara mba no sir nne gị na nna gị ọ dị ndụ mpa m anwụgo mma m dị ndụ chai ndo nna gịnị gburu mpa gị poison ewu o riri ya n'ọnụ ka ọ wụ ọ zọrọ ya azọrọ ebe a ji ịṅụ mmanya ya aṅụta ya na mmanya is okay family of akpịrị ogologo akpịrị ogologo gburu nna banyị ihe e ritere n'ọnụ i dowe akpịrị ka nna gị no sir na famili unu unu nwere ndị akwụkwọ mba sir ị ji ata arụ no sir e nwere nwanne gị nwoke na-ata arụ no sir pantị gị gagidere n'ụzọ pantị gị adọka nga ị gbagha ọsọ no sir ele ihe mere na ụkwụ gị na ike gị ji yie onye nwe ụkwụ nwere ike bicycle ọ ka esi wee ka m si wee fụ ya ị na-ekpe ụka ka ị na-eme omenala m na-ekpe ụka ị nwere altar gị na-ahụ onwe gị ebe ị na-eri ọrụ na nrọ No, sir. No, ọ wụ Igbo Igbo ka ọ wụ English. Mba, mba. Obodo unu nwere ihe ha na-asọ asọ ya wụ na ị wụ nwaanyị a na-achọ ịlụ alụ nwere ihe ha na-asọ asọ. Nsọ anyị na-asọ ọ bụ like nwaanyị nọ be di ya ọ hapụ be di ya je na-agba n'iro o siere di ya nri di ya ya anwụ ara gị o siri ike ọ dị soft e nwere mgbe a tagidere gị achịla pantị gị n'akụkụ taa tighe amụ mba otu ị gara aga nọrọ gị na nwanne gị nwoke na-anọrọ gị na-enyere aka na biznes ya gị biznes ya o rubeghị gị gị nwa ịchọ ihe ị ga-aga gaa mụọ ka ị na-eche mgbe ị lụrụ di nwoke ahụ abịa bidoziere gị ka ị nọwagodi with nwanne gị Mba, o nwere shop, o nwere shops ịtọ. So mụnwa ka o nyere this one na handle this one. Ọha- ọ- nwanne gị nwoke a nwere shop ịtọ Mm, eh, ya hapụrụ gị this one sị gị me- managewe eh. okay mana nwanne gị nwoke ahụ wụ ezigbo mmadụ ị na-emere ya akaụntụ ka ọ- ọ- gị nwa na-enwe akaụntụ Ee, nne o bunye m ahịa o o nwe akwụkwọ o ji ebunye m ahịa o bunye m ahịa m recha enye m ya ego ahịa o buru so gain nọ na ya bụ nke m gain nọ na ya wụ nke gị Ee.

ọ kwa ị hụrụ ọ dị easy ị hụrụ otu ntutu gị dị na because ị na-agba mbọ nwaanyị na-enwe ihe ọ rụga na-enwe ihe ọ na-eche nwoke na-enye ego ọpanda ga-achọ ime ọcha ntecha tee ma bleaching mee ma but ọ pụta na ị ga na-adị dirty hmm? kelewe that your brother sị ya na m sị o meela nnọọ ọ lụọla eh, eh, otu ị nọ na-ele ụdị nwoke ị chọrọ ịlụ na nwoke nchọ ịlụ nwoke god fearing ya enwe mụ na ya na-abịa enwe esh plan esh esh esh ọke god fearing na nke na-ewe m iwe ya ị chọwa god fearing gama n'ụlọ ụka unu if you are looking for god fearing esh le- lee m anya hia anya ụra anya ụra sabar mara anya lee m anya hia shabụ mara anya ka onye ṅụrụla anwụrụ n'ime abalị na-apụta na na lee m anya hia ị chọwa god fearing gama na chọọchị unu ụmụ nwoke niile nọcha nga acha wee nwee nke isi dị mma some of them enwe nke isi dị mma some of them ndị anwụrụ some of them ndị koko some of them agụrụ jicha ha ọ ndị ị mega expect ha ghọrọ gị god fearing ị bịa nga ịchọ nwoke gị sị ị chọ nwoke nwere conscience ana m ere nwoke na-enweghị conscience otu i meghe business ga na enwekwala nwa ma emecha gị ntabi nwoke akpọọ gị na phone gwa gị mkpa gị ewere ego i metere na business nwanne gị support ka gị ga nyewe nwoke jide aka na ntị gị chineke agba gị ọkụ lee ihe anya megị ya mere nnọọ ka pusi a chụpụrụ n'ụlọ eme m offload ike gwụ m ị mere offload ike gwụrụ gị nwa bingo repeat after me di m o di m o dididi di di di die

lekwa otu ndụ ara m ọ gị nwe ara m ọ gị nwe otele m ọ gị nwe otele m ọ gị nwe ma na nka ma na nka ma na ndụ ma na ndụ ma na ọnwụ ma na ọnwụ die die nsi die

Bịa m ugbu a. Ndị mmadụ taghị aga enyụọla. Ee. Ị ga-enye ele ụdị mkpu ị na-eti.

na ya harder ọhịa mere na inwe ha eze ọhịa mere inwe ha eze ọhịa mere inwe ha eze harder ha ja ha ja tụtụrụ nwoke ibe m lụọ ya stroke wande akwa ya ya kpọtọrọ n'aka gị kwa nwoke ibe m nọrọ n'aka gị nwee stroke na nwee para nwee paralysis gị pụta ha ja ha ja ọha adịwa gị webe ewo ewo ewo wọọlụ akụgha ntụli n'ime gị ewo ewo wọl eji ntu na eji six inches akụ ma ha n'ime onye riri eri n'otu ihu ya na isi ya dị icha ndị na- na- na-ebutu ngwa ahịa na kọntena ha da anya genotype gị nwa bingo Ee, ee, blood group gị O positive. mmadụ kpọkwa gị na fon achọkwala nwoke ọbụla aga kwe na ihe m na-agwa gị Ee, ka ebe i si na-awọchị m Lagos. kpọọ fon nọmba gị

ọ gwụla Netwọk m dị bad so eswitchiri na-emere na my sim. netwọk gị dị bad gị Where is hapụzie ntajụ ga nọrọ n'ụlọ nne gị na nna gị ọwụ gị buru ara yiri gị yiri dvd a na-akpọ n'ụlọ gị buru ara yiri sound system ndị DJ na-eyuzu akarịga m ga tepa sound system n'ahụ gị nụrụ otu m ga meme gị tafi sorry damn you damn you na amahụ mkpa iji asagha ahụ kpara nga abịa ịgwa m sọrị ịmakwa look at ọ makwa so nwee netwọk ọ nọ ịkpala nke ahụ ọkụ nụ n'ahụ ọkụ nụ n'ahụ

ka na onye ga-abata ọhịa sorry sir ihe kpamama ihe eji akpa sack rụgharịchasị na iwu gị na ebe ka ị nọ ya all bang ụlọ onye dibịa bow then eh, sack bag nne a eji rufu cha na-esi na iwu gị aka na alụ dịzi na alụ

ị wụ onye ebe Enugu steeti ị wụ onye ebe onye Enugu steeti Nsụka ebe na Nsụka Ovoko ebe na Ovoko ụmụka aga ebe na ụmụ ka aga

dewe fon a nala jebiri ọtọ ka ị lara ma nso a sị gị dewe fon a nala ọfụma ka ị lara ma azụ Ị dị afọ ole? 23. Mpa gị na mma gị ọ nọ ya? Ee. Ha nọ around ugbu a? Mama m bi ya na ọ na-ehi ụra. dewe fon a n'ala gị lara m azụ nọ n'ebe ahụ ị nọ laa azụ na ten fon dị a gị laa azụ na na lekwanụ m problem o wepụ n'aka n'ukwu gị laa azụ wepụ aka n'ukwu gị Cha. ihe we iwe m na-awụ nwa dimkpa na-ata ahụhụ na-abịa akpọpụta gị n'ụlọ unu a na lụọ gị dewe gị na a kpọrọ gị gaa amerịka na ị gaghị some of you es-

Turn azụ, turn azụ, ga to front. Mana m ka m ga-ekwu ekwu na mana m ka m ga-ekwu na asị m kwuole turn azụ lee m anya front amana m ka m ga-agwa gị na asị m kwuole

lee eme n'ike gị ji na-eme like this yi pant Iyi m na. Chika ma mi pia achịla ọchị promise. achịkwala ọchị ihe ahụ achọ m that ọchị gaa kpọtara m mma gị sị mma gị na m chọrọ ịhụ ya Ọ na-arara ụlọ ọ ga-abara m mba. ọ ga-abara gị mba ọ na-arụ na o nwere onye etete n'otu o jiri aka etete o tetebe ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum m ga catering skuul Ebe i si na-awatch m. Anambra steeti Ọka Ebee na Ọka. na Nibo Ebee na Nibo. na Ezeawulu Ị wụ onye ebee. onye Enugu steeti Ebee na Enugu steeti. Ovoko. Ebee na Ovoko. Ụmụkada. Ebee na Ụmụkada. Nwa eze Ụmụkada bụ ebe anyị. Ụlọ ị nọ n'ime ọ tenant house unu na-akwụ ụgwọ ka ọ eh. okay ụlọ tenant unu na-akwụ ụgwọ. Ọ dị mm. landlord bịara na-arụ ihe a ka ọ mpa gị na-arụzizi ya. Anyị eh, kwabata ọfụrụ. Unu kwabatara ọfụrụ ebe a. Mm. Eh? Okay unu ejizi aka unu na-arụzi ya. gịnị ka mpa gị na-arụ ọ na-ele akpa akpa gịnị ele otu ọ wụ ọ na-ere akpa akpa akpa akpa akwụkwọ akpa ụmụ school ọ na-ebu ya n'aka agagharị Mm-mm, o nwere shop n'Enugu steeti n'Enugu ụmụnne gị ọ dị ole 5 5 ahụ mpa gị ọ kwụcha school fees ha ma 5 ka ọ bụ mmadụ ole gara school um, diọkpara anyị gara school nke ịbụọ ọ na-alụ ọrụ nwego ụmụ ọrụ mụ nwa ga catering school ndị ọzọ ka nọ secondary school gịnị ka mma gị na-eme ọ na-ele afịa afịa gịnị afịa akamụ akamụ Mm. otu ị nọ na ọkwa ị ma na enwere ụmụ nwaanyị ibe gị nọ ọnọdụ otu ị nọ na she from a family n'aka na-adịcha too much heavy n'obodo oyibo na ọkwa ị ma ị ma na enwere nwaanyị dị otu ị nọ na dị n'obodo oyibo kịta nwoke kpọpụrụ obodo oyibo today ọkwa ị ma Eh? Ama m. ị mara some of them na-awụ ndị a kpọpụta ha n'ọnọdụ ọma tinye ha n'ọnọdụ a kpọpụta ha n'ọnọdụ ọjọọ tinye ha n'ọnọdụ ọma ha ma abandon their husband ị dị aware Mm. ị dị aware Mba. ị mụọla nwa n'ụlọ unu Eh? mba o nwoke bịa lụrụ gị na-akpọpụta gị na family ị nọ na ya gwa m ele ihe ị ga-eji kelee ya ele ihe ị ga- ihe ọ wụ ihe ọma shi gị n'ala obi ị ga-eji sị nwoke thank you na ọ bịara lụọ gị ee m ga-abụ ezigbo nwaanyị na ka ihe wụ nwaanyị ịwụ ezigbo nwaanyị biko inye respect dị loyal nsị. Eh? inye respect dị loyal as di m ịdị loyal na humble ka ụdị loyal ọ wụ ka ụdị humble ọ wụ biko ịdị loyal o ife ọwụna ọ kpatara ma nke ị kpatara onye ezuru unu abụọ ya na-enezi anya n'ilo ị na-achọ ihe ọzọ n'ilo ife ọwụla ọ kpatara ma nke gị nwa kpatara ọ ga-efu ee ị ga-ele anya n'iro gị nwa wụ nwaanyị mba ị manage with ihe di gị ji even omenala anyị dịkwa against it omenala unu dị against it kedu ihe omenala unu gwara unu ya na ịlụ di ihe agba n'ezi ị nwere ọgbanje mba ị na-alụ ọgụ

ọ your Pride. your own pride ọtụ gị I'm proud of you as nwafọ Igbo ada Igbo I'm proud Thank you. of you ụmụ nwaanyị ole ka unu mụrụ Ịtọ. ịtọ gị nwa n'onwe gị decide to keep your own ọ your pride That's my pride to my husband. ọ wụhụ naanị your husband Listen, don't say you did see. i- Na ị mechiri onwe gị kpakọọ onwe gị ọnụ Eh, apụtaghị na ọ your pride to your husband. Don't say that. Eh? Because that your husband can eventually overlook that your pride and ya eme ya overlook neglect ya ya na o meetiri gị as tantan nwanyị ya na-emekwa gị ihe ọjọọ. Ị ghọtara? ọ ya bụ igosi na some men enwehụ conscience now na ọ wụ your pride awụhụ for benefit of your husband but for your own benefit and for your family reputation do you understand Eh? Mm. Ịma, a lot of girls today wụ ha nwee enyi nwoke ha na-anagharị nọmba anyị onye ha yịrị taa awụhụ onye ha ga-ayị echi aragharị ọtụ up and down eh? they forget that na dị ike ọtụ ha that na ọtụ ahụ a na-ara na ọ wụ pride ha one person na-ara ya all their pride then ha na-anọ ị ga-ahụ nwaanyị ga-anọ under a nose of a man na-emere ya ihe niile ya na-echeat on that man all women that have no shame but my, sia- my dear ebe ị sị ọ your pride eh? I love what you said m ga-emere gị one thing na m Thank you. ga-emere gị one thing kpọọrọ m account number gị mụnwa chọrọ ịdash gị small adanne Thank you, sir. ihe ọbụla i receive na mma gị ha Eh? mpa gị ha nwere ndị ara ha nwere na family ha Mba. o. mpa gị ọ wụ onye goof Mba. Oke ike ọ gaala gị mbụ? Eh? Ụkọ ike, ụkọ ike, ụkọ ike ọ gaala gị mbụ? Sa? Oke ike ọ gaala gị mbụ?

o positive oya kpọọ your phone number and listen remember you told me is your pride no matter what a man promises you don't ever gị ga were onwe gị gaa dịghara nwoke for no just cause your pride is your pride ihe the only disadvantage ị nwere bụ ị maha ọtụ ara otu ihe na-amaghị em- ị na- na-akpụpụbe na-awụ ị maghị ara wee ma ha ara so nwoke ọbụla ga-alụ gị kwesịrị ịma na ị maha ara lụọ gị kụziere gị kpa e shi ara ọtụ kwa ị na-anụ ihe m na-agwa gị na Yes, sir. kpọọ fon nọmba gị 080 79

39 na gee ntị agwala my moderator ihe ọ ga-esendịrị gị ọ ga-esendịrị gị ego that Thank guy you, sir. is my moderator follow him back to back now ọ ga-esendịrị gị ego o sendịara gị ego ya nwa kwesịrị fọwọdụrụ m receipt ọ fọwọdụrụ m receipt m mara ego ole pụrụ na akaụntụ you know Ehe. emere m listen to me again o emere m gị a na ị dị na enwere ihe ị nidiri ị ghọtara fọ n'ihe m ji na-ekwu agwa gị ya na maka ndị ga-abịa vuru mkpa ha bịa na my inbox no I am moved according to my own spirit and ọ wụ taa m mere ya ị wụ onye a gọziri agọzi today and Amen. is your luck and Amen. congratulations so ọ wụ Thank you. naanị ndị nọ na mkpa ka a giver Don't just look at people who are in need. You look at people who have already and bless them. Ọ ya ka a na-akpọ a giver. A giver na-achọ ka eluigwe gọzie ya by akụ by ụba na-elekwasị anya onye ka ya onye nwerenụ karịa ya wee nyekwa onye ahụ ka ya ma ọ na-anata ngọzi but onye ọbụla ọ wụ mgbe ọbụla yele achọ ndị ogbenye ndị ogbenye nye ndị ogbenye onye ahụ nwere ihe o ji ndị ogbenye arụgha na ndụ ya and ya na ndị ogbenye gbara ọgbụgba ndụ mgbe ọbụla ị chọga ndị ogbenye ndị ogbenye ndị ogbenye E- e- e- ama m ị na-aghọta ihe m na-agwa gị onye ọbụla bụ mgbe ọbụla ndị ogbenye ka ọ na-achọ ka ọ na-emepụrụ aka aha gị wụ sọrị either na i ji ndị ogbenye enweghị isi or i ji ndị ogbenye agbanwegha onwe gị or i ji ndị ogbenye because some of you people na-awụ ụnụ bịa a buchara ụnụ amụma ga-amesara aka ụnụ ewere ego ahụ bịa nke ụnụ nyere ndị ogbenye no ọ wụ ya ka e ji ama onye na-achọ ịfụ ndụ congratulations nne Thank you, sir. so abịakwala na aga ịbịa na my handle because ị bịa ama block gị kemgbe ahụ m blọkụrụla ndị ke m blọkụrụla ma ndị kesị mm, di ha di ha lụrụ efere e nwere efere ọ dị woman gwara m di ya lụrụ efere a na-eji etinye ihe ose ọjị na di ya just tete na ọ maghị ihe kparịa di ya elu dete deti na-ewekọ mmiri afọ di di ya na-atịrị m ya surgery m sị ya na awụghị m ngo person i'm not an ngo member because ndị ngo na-erite uru na ngo and i'm a person wey giver so if i am giving the person na-enye ga-akpọ account number I don't present my own account ọ ya ka a na-akpọ giving and after that time it ends there those guys ị hụrụ e nyere 500,000 half a million ọga ha na-esetụlụ ha just like that the boy did not come for money just like that ya eme onye ka ọ wụ onye ara ka ọ wụ ara ọ gbagha gị Uh, I'm, I'm English. ha English. I speak English. ị wụ onye ebee Oye, pe. ị wụ onye ebee Wami, I beg. ị wụ onye ebee Chineke